Comente chi fut cussu contu chi mi fusti nendi de cussu tziu de launeddas? Oh, nci fiat, insoma, innoi acanta nci fiat custu maistu mannu, Dionigi Burranca. Ah, eh! Ci fiant, depiat sonai cun cussus jazzistas, fiant totus americanus, cussu afroamericanu nant. Chini fut, Ornette Coleman? Ornette Coleman, cuss'ateru, imoi non arregodu, Cerri, Cerri, totu genti, e fiant andaus, andaus apustis a provai, e ci fiat custu grandu musicista ca si zerriat Riccardu Pittau, chi fiat andende a domu de tziu Dionigi Burranca po dd'agatai, e andende andende at agatau nci fiant tzius setzius inguni chi fiant chistionendi, e nci funt custus nieddus a domu de tziu Dionigi Burranca, boh, fiant u' pagu spantaus spantaus E Riccardu est arribbau, chi custus nieddus fiant custus grandus musicistas, e insomma non nci fiat de si spantai, no, depiant sonai in su, mi parit ca si fiat zona Carbonia, unu grandu cuncertu e custa est sa cosa bella de is launeddas, ca est unu strumentu Spantosu no ddu tenint, ddu teneus sceti nosu. Eh ddu teneus sceti nosu, ma poi sa cosa est ca cumenti gei ddu scis sa sa cosa prus importanti, sa documentatzioni prus importanti dd'at fata u' strangiu, eh. Sì. Poita de chi no si fut finzas perdendi si iat essi totu perdiu a custa cosa candu est beniu e bisi custu poita Immoi chi depit incumentzai sa puntada de Biddexeddu, pròpriu po custu deu ti ddu fui pedendi, in sa puntada de Biddexeddu depit incumentzai chistionai de associatzionis e custu picioccu, cust'omini chi est cun issu ndi scit de launeddas, ddas fait, est aintru de unu de unu assotziu chi totu cuncordant e totu cosas. Poi deu ddu 'oria biri ma non m'agatu su telecomandu, no at essi su telecomandu. Telecomando As a biu? Ma si biu deo tantas nodas tèngiu is superpoteri, ma cioè ddi fatzu bafu a Wonder Woman. Abetta ca imoi ddu pòngiu, ta canalli est? Setantanoi. Setantanoi. Ba, moi si ddu castiaus. Custa faina est fata cun s'agiudu de sa Regioni Autònoma de Sardigna, Imprentas duemilla e binticincu, duemilla e bintises, Lei de sa Regioni bintidus de su duemilla e dexiotu.

Saludi, saludi a totus, beni torraus a Corrias de Vogus, su programma de RTS po arrexonai de su mundu de oi in sardu. Seus oi in diretta, in su canali setantanoi de su digitali terrestri, finas Facebook e Youtube e finas WhatsApp. Ddoi est su numereddu ingunis in basciu po si mandai messaggius e cunsillus, tanti criticas non ndi ligeus, dònnia cida arrexonaus de un'argumentu de importu mannu, custa cida assòtzius, cun d-un'ospiti de importu mannu.

Saludi tengat, tziu Dariu. Nci tengat, duncas, oviamenti, est metadi de su sanghini miu, m'at a bessiri puru calincunu fueddu in sarrabesu, eh! Si, seu 'e Santu Idu. Gei ddu scit Santu Idu, nant chi siat sa bidda prus bella de Sardinnia. Est bellissima, po babbu est fantastica. Gei ddu creu. Poi seu unu dipendenti statali. Oh! E fatzu. Intzandus as svoltau, o no? Ah, apu svoltau, de candu ti connosciu apu svoltau. Fatzu atras cosas puru. Seu unu dirigenti sindacali a livellu regionali de Confintesa. Seu segretàriu de s'Unione Nazionale Mutilati per Servizio, est un'ente morali chi esistit de su dopoguerra. Insoma, mi praxit a mi 'onai de fai e agiudai is aterus, est totu volontariau oviamenti. Est fàtzili, po cussu t'eus atzerriau. Bravu. E poi seu su segretàriu e fundadori de s'assòtziu Launeddas Sardigna. Oh, ah, e tanti 'e nudda. E seu orgogliosu de custu. E imoi ita parti tenis, ita ses? Seu su segretariu. Segretariu, segre. Si. Ma, va bè, imoi dd'apu cumenti a nau Santu Idu, Launeddas, giai mi torrant is contas, cussa est zona de Launeddas, no? Su Sarrabus, giai. Duncas, mancu a nai cumenti est chi est nascia custa cosa, e bè. No, ma sinceramenti Apu sempri oviamenti intendiu is launeddas, però non mi ndi sbatiat nudda. E poi tenemu trint'annus, apu ligiu un'articulu in su giornali, nci fiat, deu biviamu in Sinnia, nci fiat unu cursu insignadu de Orlando Mascia. Ddu saludaus Orlando. Ciao Orlando, ciao ciao ciao. Saludi Maistu Orlando. E quindi apu nau, ma ddu scis ca provaus sa cosa de is launeddas? E ingunis apu pigau, cumenti narat Dante Olianas, su virus. Su virus. De is launeddas. Ma aici. Quindi apu incumentzau a mannu e mi seu frimmau puru. Ddu saludaus a Dante. Ciao Dante, ciao ciao ciao. Nareus su chi, cumenti sonadori apu fatu pagu, mi seu frimmau subitu. No as sighiu? No, però mi seu acostau a sa faidura. Ah, tui fais costrutzioni. Si, si, si. E quindi seu sempri aintrus ovviamenti de cust'ambienti. Mi praxit. De custu mundu. Unu pagu dietro le quinte, ma ddu scis ca mi praxit a fai cussu puru. Eja, Pittanu presente, saludi tengas. Saludi Pittanu. maistu. Ndi chistionaus de Pittanu, poita at fatu unu libru de pagu tropu bellu, ca 'stadi' 'ollu chistionai. Ascurta mei, e custu de s'assòtziu est dificili custu fueddu, de is assotzius c'at acoitau de prus, de is assotzius cumenti t'est nascia? E unu fueddu m'ant nau, ti praxit a traballai dietro le quinte? Bravu, mi praxit a traballai, mi nci ant. Tui ses pibincu, poita nosu seus traballau impari. Fortzis tropu. No, a mei mi praxit sa genti precisa traballendi, poita deu puru seu diaici, seu pibincu traballendi, poi candu est s'ora de si spassiai, gei si spassiaus, a tui puru ti praxit a ti spassiai, cumenti a mei etotu, però in s'ora de traballai tocat a essi serius. No, mi nci ant ghetau in mesu candu fiant arrexonendi de custu assotziu. E no nc'est bofiu pagu, no, sa beridadi, ca poita no fiat facili. Cioè sa prima associazioni Ndi dd'eis pesau de nudda o eis pinnigau assotzius chi s'agatant? Allora, pinnigau prima is singulus sonadoris e faidoris e poi is assotzius puru stòricos, cumenti Cuncordia a Launeddas, Sonus de Canna, Ballu Tundu e funt funt medas. E seus partius de una corantina, cincuanta. S'annu nau dd'eus? Duamilla e seixi. Seixi. Duamilla e dexi annus. Si si si giustu. Dexi annus. Beh, eis afestau is dexi annus. Esatu, si. E duncas. E quindi. Cali fiat s'idea de custu assòtziu? Cioè, poita est nàsciu, s'arrexoni?

Però eus fatu meda, eh! Seus orgogliosus de cussu chi eus fatu e chi seus fendi. E duncas a parti, in generali 'ollu nai, a tutelai su strumentu, a ddu difendi, ma cosa pràtica ita faeis, laboratorius, cursus, publicatzionis? Esatu, impari a s'assotziu est nasciu fintzas unu progetu, est cussu de sa domu de is launeddas. Oh! In cussa domu de is launeddas nosu no 'oleus unu unu museu cun duas fotografias e Andi est su logu fisicu? Immoi cumenti immoi arringratziendi su comunu de Cuartu Sant'Elena seus in sa domu 'e Farra. Oh. Teneus duas stantzixeddas e arringratziaus e seus incuni, si feus calincunu laboratoriu nc'est una mostrixedda, però teneus abisongiu de de atrus logu, logu mannu naras? mannu meda, poita nosu depeus fai Laboratòrios de faedura, chi nc'est unu sòciu chi olit chi olit portai is iscientis, depit andai in sa domu de is launeddas, chi oleus fai ballu, depeus andai in sa domu de is launeddas, quindi calincuna cosa de de bellu, de importu. Quindi unu logu prus matucheddu. Ita seis pensendi, giai un'idea teneis? Eia, teneus un'idea. Fait a ddu scoviai o e. Ddu scoviaus, eia. Toca, feus su scoop. Eus presentau unu progetu diretamenti a su sìndigu de Casteddu. Ah, e a ci passais a Casteddu. A cantu parit nc'est sa possibilidadi de andai in Villa Muscas. Bellu. Bellu meda. E si de Centrali puru, mannu e centrali. E si de de restaurai, oviamenti, nci 'olit dinai meda, calincuna cosa dd'ant giai stanziada, però e calincuna cosa. E giai cun, dd'ant nau, dd'at nau uficialmenti sa Marzia Cilloccu, vicepresidenti de su Consigliu Comunali de Casteddu a s'ùrtima festa de is Launeddas, quindi ddu seu nendi puru cuss'ora. Eh, ormai dd'at nau, frigada. E totu, ormai seus in diretta puru. Imoi ddu depu fai. Imoi ddu depu fai, no, no, dai. Ma tipu, po nai, de custus laboratorius, fintzas po imparai a segai sa canna, candu est su tempus, is ainas chi serbint, cumenti funtzionant custus cursus? Ae, ci funt, nc'est calincunu chi Tui ddu ddus fait, fais? ma deu ddu ddu fatzu po contu miu. Ah. Però pròpriu cursu po andai a segai sa canna dd'at organizau Bruno Loi cust'annu, Ah. antzis s'annu passau puru, est una cosa bellixedda meda, deu no seu Ah. arrennesciu a andai, però una cosa bella de fai totus impari puru, infati Bellu, cand'est su chi seus tempus de segai pentzendi. canna? E candu nc'est frius, Ah. candu nc'est frius, eia. Immoi no. Poi calincunu maistu dd'at fatu in austu puru, poita narat ca comunque sa canna est frimma e no est germogliendi, deu nd'apu arregotu, mi funt bessius beni, però s'idea est sempri cussa de andai candu nc'est frius. E tui cumenti as imparau a fai launeddas? Deu apu imparau. Ma seu curiosu, ndi 'ollu sciri de cosa. E deu apu imparau candu apu connotu Pitanu Perra, Pitanu chi s'est saludau prima. E nosu dd'eus saludau aici etotu. Cun Pitanu e su matessi tempus seu andau anche a tziu Atiliu Scroccu de bonanima de de Murera, nci fiat unu feeling tra Tziu Atiliu e Pitanu e quindi mi nci so stichiu deu puru in mesu nareus. Ndi chistionaus de Tziu Atiliu puru, un'atru est nàscia sa passioni, poi ndi chistionaus candu olis. Personaggiu bellu. Poi depeus chistionai finas de sa festa de launeddas, ddu eus nau chi s'est festau is dexi annus, però donni annu bosatrus feis sa festa de launeddas. Sì, e cust'annu dd'eus fata in maju, e sa bidea est cussa de dda fai dogni annu in su in su propriu periudu, s'urtimu s'urtimu s'urtimu dis de su mesi. De maju. De maju, eia. E dda seus fendi urtimamenti in s'ex Vetreria. Bravus. Nc'est logu meda. Su logu est bellu, nc'est totu. Logu po baddai, feus dogna borta una cunferentzia a tema. No est fàcile agatare unu tema, ma teneus su presidenti Gianfranco Meloni che... Ddu saludaus Gianfranco, che est spetacolari po custu. E poi immoi s'est pensionau, ah ddu b'is in sa festa de is Launeddas, custa est sa primu chi est fata, est sa primu chi est fata, duemilasexi, là gei si b'is puru. Bellissimu, bell'arregordu, e ci seus arribau a sa de dexi. Giai de sa primu editzioni fiat giai festigiada in Pirri o no? No, a sa Meme dd'eus fata. Sì, sì, E comente fiat andada su prim'annu? Bene, figurati. Infati nc'est sa fotografia, insomma, cussa, nois seus totus in tundu, eh. in sa corte de, de sa meme, beh, spetacolare, diventare unu Moi si ndi mandant, Nicola de sa regia, mandasì fotografias de genti sonendi. Cussa. Bellissima. E postus là, ta bella eh, chi est. Eh, spetacolare. Grazie Nicola. Seo de parti deo, narendi No, però è bella sa fotografia puru, parti ca su momentu è bellu, ma cumenti dd'anti tirada puru... Apo biu genti prangendi sa dì, eh? Apo biu genti prangendi, diaderus. Eh beh, eh beh, bella, bella. Duncas sa rispusta est bona, naras tui? Eccetzionali, si, cioè, sa primu chi eus fatu in su teatru de s'ex Vetreria, chi imoi est serrau... E ddu depint arrangiai. Ddu depint arrangiai. Deu mi seu, femu acanta 'e su palcu... Commoviu. Mi giru, E biu sa sala prena, duxentus personas e genti in pei, nai, fiat impressionanti. E quindi, però dogni annu si castiaus e cust'annu ita eus a fai, nd'at a benni genti, no nd'at a benni, ca genti est est sempri prena sa sala, deu costumu andai giai dogni annu e est sempri prena sa sala, là, custa est, gei est in Pirri, o no? Custu est in Pirri, eia. Tanti ca no est prena. Est prena a cracu sa genti. Bellu. E sa rispusta est bona. Bona, sa rispusta est bona. Sì, sì, sì. Poi bosatrus seis fendi finas un'atra cosa interessanti, una pubblicatzioni, o no? Sì, si tzerriat Cuntzertus. Bellu nomini. Giustu. Est bilìngua. Quindi scritu in sardu e tradusu in italianu. Dd'olis ispiegai poita cuntzertus, ita 'olit nai, in su mundu de Launeddas? Cuntzertus funt prus strumentus, poita de Launeddas no nci nd'est sceti una pariga ma est una familia, quindi cuntzertus funt prus Launeddas. Eh, bellu nomini. Quindi totus, si, poi totu impari. E custu depit essi unu a s'annu, unu numeru a s'annu? Eh, dipendiri. Dipendiri. Dipendiri, ca poita, ovviamenti 'onaus sa precedenza a is sonadoris e a is faidoris.

A Dopu cuatru in dexi s'istari annus. su de su de cincu. De ita chistionais, duncas? De de launeddas, De la ma certu. s'esperientza de de dogniunu, sonadori bècius, ognunu fueddat de cussu chi olit, però oviamenti no de mari. Ma e cumenti est s'arrelata cun is atrus assòtzius? Faimì cumprendi, ma is launeddas, is assòtzius de is launeddas funt totus aintru de un'atru assòtziu prus mannu o cumenti est? Funt cun nosu, esatu, si. Quindi Assòtziu Launeddas sa Sardigna nci funt, est fata po is sìngulus e nci tengu a ddu nai, po is sìngulus, sonadoris e faidoris, e poi is atrus sòtzius stòricus ant nau, nci 'oleus essi nosu puru. E funt de suportu, ovviamenti, poita tenint un'esperientza incredìbili, cioè, imoi non mi nd'arregordu, ma prus o mancu e Cuncòrdia a Launeddas e sonos de canna funt Là, custa, nascius, custa est una faina de bosatrus, ita esatto, seit fendi? fine, La, prima 'e laboratorius. Nottanta. Cussus funt laboratorius de, fatus in s'utima, in s'utima festa. Quindi nci funt sempri laboratorius, sempri, in sa dua dis. Cust'annu funt bènnius pipieddus piticus, Chini est? funt bènnius Gigi Arixi? scout, eia, cussu est Gigi Arixi E e s'atru non ddu Ugo, Ugo biu. Musiu. Ah, issu est. Eh, ddus saludaus, is maistus. Saludu is maistus. E ndi andat genti a custus laboratorius? Ci ndi nd'at, nd'est andada a fai a riccia cust'annu, ddu sciis. Sa manualidadi puru mesu. Oviamenti no fait a fai toccai is pipieddus, bisturi, eh. Però depis, depis seminai, nc'est pagu de fai. Bellu. Cali funt is strobus de traballai cun d-unu assotziu? Là, custu gei ses tui però. Eia, cussu seu deu. In d'una scola. Apo fatu impari a Carolina Casula, ciao Carol. Dda saludaus, ah est a palas tuas, sa pitichedda pitichedda. Fiat a pilus longus ancora. Imoi funt curtzus. E imoi s'est tundiu. E innoi eus partecipau a unu bandu de sa Regioni e cun Simponia, Associazione Simponia de Jonathan Della Marianna e Enrico Picchiri, ddus saludaus, ciao piciocus. E quindi eus fattu po dus annus laboratorius in Seddori. Oh. E bellu bellu, una soddisfazione incredibili. Ma non ndi ddu at in Seddori sonadori immoi? In Seddori eia, nc'est Vincenzo Cannova. Ah, giustu, giustu. Eia, de zona. Issu Però chi non partecipas a is bandus, ovviamenti, poi sa scola non ti podit pigai. Seus dèpius sbati fintzas a Seddori, però, chi no in Casteddu est praticamenti impossìbili. Traballosa sa cosa? Tropu. Tropu traballosa e tocat a cumprendi su motivu. E cali at essi custa arrexoni? Probabilmenti is professoris is cumenti extracurriculare, mancai 'olint evitai una cosa diaici. Est traballu in prus. Est traballu in prus. Poi, cumenti si seus naus meda bortas, nci funt siguramenti pipius istrangius, quindi mancai babbus e mamas nant, Launeddas ita funt? Giai ddu narant is sardus. però chi nosu femus fortis tenemus un'identidadi fortis e ci ddus ponemus in mesu is istràngius puru là launeddas in sa scola custa est sempri sempri de Seddori de Seddori in Casteddu inveciis eus partecipau s'ant tzerriau sa scola Eleonora d'Arborea una terza superiori po fai alternanza scuola lavoro Quindi eus partecipau cumenti a sotziu. Alternanza scola lavoro. Alternanza scola lavoro poita est obbligatoria in terza. Ita bolit nai, ita est, ita benit a essi. E ti fai unu traballeddu. Ci funt certus chi andant a fai su pani, a ghetai matoni, però cun nosu fiat prus facili, cun nosu fiat prus facili oviamenti, no si depiant sudai meda meda. Là innoi aundi seis? Innoi seus sempri in Seddori. Là a Pichiri? Ddu bisi, a pilus longus. E cussa alternanza scola-lavoro est stètia bella, fiant piciocus in tertza, quindi giai. In sardu dd'at fatu cussu? Totu in sardu, eia, deu femu su tutor, ddus depemu valutai, quindi immagina. Severu ses. E abbastanza. Tocat a essi aici. Però si funt comportaus bene. Sa cosa prus bella est ca una de cussas piciocas at fatu sa tesi de su diploma apitzus de de su cursu chi eus fatu nosu, quindi una soddisfazioni ancora prus manna. Bellu, bellu. Cali funt is strobus e is dificultadis de is associazioni? Ma oi custu fueddu non mi nci bessit, oh, de is assòtzius, coitaus de prus. Ma strobus, nc'est traba, nc'est traba, nc'est traballu meda, burocrazia, però ti depu nai sa beridadi, non non mi strobat meda sa burocrazia, mi mi praxit. Ti praxit? Mi praxit. Deu non dda potzu mancu biri. Nci creis? Certu poi candu funt cussus bandus tropu cumplicaus ddus faint, cumplicaus chi saiu aposta, dd'apu nau ormai. Chi bessint in su mesi 'e austu, candu sa genti est in ferias, gei mi praxint. Però dai, est bellu. Ita iat a serbiri po agiudai totu custa faina? Dinai, cussu sempri gana de traballai, poita comunque seus sempri in pagus a traballai, ma deu ddu biu in is ateras aventuras puru chi fatzu, seus sempri in pagus. Poi tenis is soddisfazioni candu andat beni, cussu est berus, quindi andat totu beni e ti spassias e naras, ah, ta bellu, ddu seus arrennescius, cust'annu puru, poi dopu una pariga 'e dís torras solu. Prova? La la la la Ah? Pagu togu? Eh bisi, nosu puru teneus su tumbu in domu, bellu. Arrogu 'e canna, de innoi benit cussa canna, ddu scisi? E ddu scis ca no ddu sciu, custu dd'ant fatu a Ricardu, poita Ricardu puru un'epoca fut sonende, eia, ddas at sonadas propriu launeddas, calincuna sonadedda ancora dda fait, poi però est est strumentu chi andat propriu sighiu sighiu sighiu, e duncas Po sonai unu pagheddeddu, insoma, de srebiu e prus che atru de srebiu po imparai is sonadas a launeddas e ddas scì fai cun sa trumba, no totu su ma meda sa cumprendiu e duncas imparai l'arte mettila da parte, srebis se. A mei sa cosa chi propriu mi praxit de prus de is launeddas est custu de ponniri sa cera, totu custu e a sciri candu tui ndi dda depis segai, poi bi s'est dda podis smontai Ma tui pensa ca is ominis nuragicus s'ant inventau una cosa diaici? Ma cioè ollu nai, strumentu polifonicu de una complessidadi chi si dda fischiant ne is atrus logus, depit essi cussu prus antigu de totu totu totus. Si si si si po baddai po organizai festas. Disìgiu ti fai a sonai launeddas a tui, t'est beniu a conca. Calincunu. E m'est beniu mi interessat custa cosa de nci bogai su sùlidu, su fiato continu mi interessat. Poita deu seu sonende unu strumentu, su basso tuba, seu circhende de imparai e meda. Candu eo, tui tenis, fais cun totu su chi tenis, fais, insoma, ti srebit unu, fai su basso tuba, certu no est bellu aici, però Cun su sulidu andat, fais is festas e insomma. Pensa pagu pagu cun tres arrogus de tres o cuatru arrogus de canna totu su chi totu su chi si podet fai, ca sega fuant geniosus meda is sardus antigus, cussus de imoi segundu mei funt prus pagu geniosus Oh sciu no c'è una picciocca una picciocca in Mogoro chi mi parit chi ddu ddu sonat, no sonadores de launeddas eja eja, mi parit chi tenet atteru strumentu puru in elaborazione, is feminas ancora Po fortuna funt insoma imoi ddas sonant, prima a s'antiga ddus sonant feti mascus e custu tocat a ddu nai, immoi funt imparendi is feminas puru, deu apu tentu sa fortuna de connosciri propriu de persona personalmenti a tziu Dionigi Porcu chi fut fintzas Barzelletteri, un'omini tropu simpaticu. De Biddeputzu cussu. De Biddeputzu e poi va bè Andrea Pisu cun Andrea eus fatu meda meda spetaculu puru est bravu no, sonadoris Giancarlo Seu e insomma e e cussu sennori puru chi esti cun cun Ivo organizat poita fait is cosas cun Campos e. Certu est, poita ci funt meda piciocheddus in bidda puru, in Biddesatu ci funt is sonadoris Deo no nd'emu mai connotu zente chi sonat is launeddas, po ndi teneus, sonant, nci funt sempri e est bellu, e insoma est una cosa de importu meda. Tanti e nudda. Ndi apu connosciu connotu unu piciocu, si tzerriat Andrea Pinna, chi fiat meda bravu, iat sonau. Bon'anima. Si Iat sonau cun Kenze Neke, at fatu unu discu, fiat meda bravu. Mi dd'arregodu, eia. E s'atra cosa spantosa est ca nci funt maistus strangius puru, chi imparant a is picioconis sardus, mi parit ca nci fiat unu maistu Mariani fiat, eia, chi at imparau, un'atru piciocu chi connosciu si tzerriat Cau, est Massimo No, Massimo Congiu. Congiu, ah certu, Massimo Congiu, certu, connòsciu Massimo Congiu, cun issu puru apu fatu, e si seus bius fintzas no de meda tempus, e cun issu apu fatu, fut una cosa chi si zerriat limite invalicabile e fut totu traballu fatu a tipu jam, de improvisatzione cun totu musicistas e deo faia leturas e interpretatzione e ddui fut fintzas Massimo. Ma immoi iscurtaus pagu pagu ita narat custu sennori interessanti. Nd'ant bogau a pillu una surra 'e chistionis interessantis. Ndi 'olemu arrexonai deu puru. A scusa pagu pagu, la, seu sa mama de Franco Macis, o Franco, cand'est chi torras? Sempri in sa televisioni ses. Torra de pressi, ch'as lassau a metadi s'imbracchinadura 'e coxina. Giustu, torra ddoi Franco, ca ti 'olint. Oh, nd'ant bogau a pillu, torra a nai, una surra 'e chistionis interessantis. Is feminas, su brunzitu, is istrangius, de ita chistionaus immoi, boh. Cussu chi 'olis? Feminas, sonendi, a chini nci teneus. Carolina. Fèminas a Carolina, Federica Lecca. Federica Lecca, giustu. Orietta Orietta Pugioni. Pugioni, Calincuna cosa. Poi ci funt Lidia Fogli. Ah, e custa non dda connosco. Ah, sa chi sonat cun Bruno. de Bruno, eia. Poi atras duas piciocas immoi. Eia. Boh, non mi dd'arregordu su nomini, però. Curiosu custu contu de is istrangius puru, no? Continentalis, is Fradis Marianis, Massimo Nardi, no? Chi fiant scientis de Burranca.

Eh, tziu Dionigi iat sonau puru cun. Eh, difatis, imoi torraus a sa primu clip, ca non nd'eus chistionau, ca si femus presentendi, tesinantendi, imoi ddui torraus. Totu custu contu de Dionigi Burranca chi iat sonau cun Ornette Coleman, Don Cherry, Ravi Shankar, nd'at fatu. Aurelio Porcu cun Badal Roy, su tablista bengalesu. Bellissimu. Tropu totu. S'agatat online, ca st'est in. S'agatat unu video online spetacolari. Fatu de Dante Olianas. Bellissimu, cioè mancu mali ca ci funt custus documentus, mancu mali. S'est motu b'at ateru e ddu sciasta? No, no ddu sciu. Eh, ant a essiri unus dus annus, no de prus, de pagu. Fut matucu. Eh, certu, certu, certu, fiat matucheddu, de edadi. Ita ndi pentzas de custus esperimentus? Quindi femus nendi, Dionigi est stetiu unu de is primus a fai innovatzioni, poita comuncas est innovatzioni a sonai cun atrus famosus. Poi dd'at fatu Aureliu Porcu, dd'as nadu etotu. Nci funt stetius, po esempiu, Gianfranco Meloni cun Giulio Pala e atrus amigus iant fatu unu progetu cun atrus sonadoris famosus de sax, Chitarra, violinu, cussu puru bellu, est durau una pariga 'e annus. Poi nc'est stètiu Roccu Melis, est andau a Sanremo. Si signori, cussu puru. E poi dd'ant arremonau is piciocus puru, Andrea Pinna cun Kenze Neke. Andrea Pinna, bon'anima, s'amigu miu. E at fatu issu calincuna cosa de spetacolari, unu livellu atu meda, poita at fatu, e quindi, gratzias a s'intuitzioni de Massimu Loriga, su leader, de is Kenze Neke e iat partecipau in su branu Boghes de pedra cun d'una parti rock a launeddas, una cosa velocissima, sa perfetzioni, deu cunsillu de dd'ascutai, Boghes de pedra, ascutediddu poita est bellu. E poi immoi nci funt is giovunus. A chie nci teneus? Andria Pisu, chi ca fait innovatzioni, Mateu Muscas, a su propriu fait innovatzioni, e custa innovatzioni fata beni, poita, Luca Schirru puru, Luca si est benniu a s'agatai, deu segui sa trasmissioni, deu nau, custa est cosa fata beni, poita, poita prima connoscint su repertoriu, quindi su religiosu, su ballu, scint sonai totus is strumentus, e poi fai s'innovatzioni, ca s'innovatzioni non ti dda podis inventai dopu una pariga 'e diis chi incumintzas a sonai is leoneddas, a su mancu deu dda biu diaici. Ah, deu seu che a tui etotu. Deu nau sempiri, prima de fai sa riletura tocat a si fai sa letura. Tenei Bravu. passientzia, poi fei s'innovatzioni, prima tocat a isciri ita totu s'est cumbinendi. Ma giai Luigi Lai cun Branduardi, ndi Luigi at Lai fatu. dd'apu satau, ddu tenia in conca, Eh, eh, dd'apu satau. Funt medas. Luisu Lai nd'at fatu. Ita ndi pentzas tui, ti praxint? Ita naras? Boh. Si, si. Beh, non totu podit essi No, no, bellu. no, no, no, non Candu mi- est isperimentazioni non si scit. Non mi dispraxit, cussu chi funt fendi imoi is piciocus non mi dispraxit. Eh? Cosa bella, Si. fintzas cun Moses Concas Con sonora. Moses, eh, bellissimu, no? Bellu, ma finas giai tenore e leoneddas paris e Si, s'est una cussu cosa- mancai esistit giai de meda, si, si. eia. M'arregodu chi tziu Atiliu puru sonat cun is tenores de Neoneli, Eh. quindi Poi depeus arrexonai, poi nd'ant arremonau a tziu Atiliu Scroccu Ah no. Eh? Ita mi naras? Sì. Connotu dd'as? Eh, gei dd'apo connotu. Chi ti fiat? Eh, persona particolari meda. Un'artista. Deu apu scritu un'artìculu in su primu volume de cuntzertus ah. e, emu scritu di aici una persona aresti. Ih! Giai cumprendi. Ma scisi cantu genti si nd'est andada? fuia de domo sua poita Sa manera de no, fai. fiat a fruconi in manu, chi si rendiat contu ca ddu fiasta pighendi in giru, fiat acabau su giogu, fiat una persona Ita depi, ita splendida, depi spigai, genuina. ita depis pigai in giru? Chi era un E e nc'est genti chi andat mancai narat, ah custu est beciu o non ndi cumprendit nudda, ddu frigaus cun is strumentus, No ddu frigasta di aici. Genuinu. Contai chini fiat, nosu gei ddu connosceus, ma mancai, po chini s'est ascurtendi, fiat unu costrutori. Si, fiat unu faedori de Murera est mortu a norantacincu annus, dus annus fait, quindi, si, fiat Ma est matucheddu, ma sighiat sempri a fai sonus. Apu nau, issu est abarrau genuinu. Ddus potat apicaus in sa bovada. Totus apicaus, eia, bravu. E a. Cussa fotografia chi dd'agatas a Nicola, fortzis mi dd'as mandada, mi dd'iasta, no? Una de. Eia, ti dd'apu mandada. E quindi apu nau, est abarrau genuinu, e issu no ddi depiast fai biri s'acordadori de siguru. Oh. Poita is istrumentus suus. Ti nci bogada. Teniant, e tenint, poita deu ndi tengu paricius de issu,

Bellixeddu, aundi seis? In, in Pauli. Pauli. No, torrende a su contu de su libru 'e Pitano. Il risveglio delle launeddas. Sì, una cosa, mi è piaciuto forte, una bello, cosa troppo bello. bella. Si da poneva a Pitano. Là. Il risveglio Pitano at fatu unu traballu, Deus ti ddu paghidi. Dd'apu agatau unu traballu stravanau. Bravo. T'est praxiu a tui puru? M'est praxiu meda, apu fattu, m'anti pregontau de, de fai una recensioni po, po, po s'ultimu volume de cuntzertus e dd'apu fatta. E femu narende, quindi, Pitano est una persona, poi va bè, po mei est su maistu, su maistu miu, quindi seu de parte candu ndi fueddu. E issu birit is strumentus. No est su libru sceti chi at fatu Pitano, gei nd'at morigau de cosa. Bravo, issu birit is strumentus in d'una manera, boh, mi 'enit de nai spirituali. Mistica, mistico-spirituali. Bravu.

Quindi eh. dd'at telefonau po ddi pregontai una pariga e sonus. E andat anch'e tziu Atiliu, issu fiat giai sonichiendi, fortzis mm. si fiat cun su maistu Luisu Lai cussu periudu, quindi at nau tenemu su strumentu acodrau a sa perfezione. at nau mi seu postu a fai sa processione narat ca tziu Atiliu s'est postu is manus in is origas no da sonu lègiu po launeddas eh? infatti issu nc'est abarrau mali Mischi. e at nau custa bussinada m'est serbia Poita puru, ma poita bendendi diaici e quindi at cumentzau su studiu de is istrumentus bècius, de cussus antigus, e fait sa sa ricostrutzioni de cussus strumentus, ndi eus fatu paricius impari puru. Ma ita teniant de particolari custus strumentus? Ita teniant? Siguramenti non ddus acodrant a acodradori prima, custa, mm. custa è normale. Custa è sicuru. Pia ddus acodrant cun sa natura. E poi, imoi, po non entrare troppo in su specificu, però mm. teniant calancuna crai pagu pagu prus calanti. Ah no. Ok, quindi oh. si intendi, candu cambia, candu sonant e, e tocant cussa, cussa crai, si intendiat, si intendi, chi ah. tui pigas, intendis unu strumentu de cussus beccius sonaus, ti nd'acatas subito sa differenza. Ah. Subito. E Ma- infatti a tziu Atìliu custu sonu ti tia tia donàt fastidiu, no no no est su su, No narat, dd'olire. no est su su. No- E Ma pi- issu de chini iat imparau? Ia issu Su narara, maistu de m'iat issu. nau de de unu de Lara, ma non de tziu Antoni Lara, Ah. probabilmenti o fiat de Emanueli Mi at nau diaici, però no ddu sciu, de iscritu no emu biu nudda. Ma issu no nd'at pesau de scientis, de nai, custa est sa scola de Scroccu? No. Mortu issu, spaciau su lebrucu. Deu calincuna cosa dd'apu imparada. Mancai Pitanu etotu, Pitanu etotu. Pitanu, si. Fortzis calincuna cosa de prus seu arrennesciu a dda furai deu. Ah no? Ma poita calincunu segretu. Custu m'ast a ddu andai a ddu. Ci seu andau duas bortas ca poita gopai miu Carlo Palmas chi saludaus Carletto fiat su nebori. E quindi candu apu scobertu diaici Carlè ajò quindi una bella esperienzia. Deu tengu strumentus, imoi custa cosa dda contu. Conta conta, pes'i su scupu. Tengu strumentus, ndi tengu binticincu deu e binticincu Carlo. E tziu Atìliu at nau, No bollu dinai, mi compras un'apixedda. Un'apixedda? E quindi seu andau a Santu Idu e comporau cust'apixedda, fatu su passaggiu de proprietadi e si dd'eus donau. E si ndi seus andaus cun cincuanta strumentus, pagaus ovviamenti. Cincuanta strumentus? Pagaus ovviamenti, non in dinai ma cund un'apixedda. Nosu tenius custa duda, chistionendi chistionendi cun Franco Macis chi est s'amigu miu stimau, E chi est nàscia prima, i benas. I benas. O sa, i launeddas. Launeddas, cali è? Cumenti cuddu, chi è nato prima, l'uovo o la gallina? Eh certu, poita nc'est Marcello Marras, chi est unu sonadori de Ghi, de Ghilarza. De Ghilarza est. Si, si, si, si. E sonat. De Ghilarza. E imparat is atrus a ddus sonai. Eh, si, si, Marcello, bravu, chi est. Si, si. Finzas cun sa, cun su cinema chi est in su. Eh custa duda e perus ma ant essi nasci a paris. Boh. Bai e circa. Is benas puru funt togas. Eh si, mi praxint. Funt duas, si non mi sbagliu. Duas canni duas canniteddas. No deu nd'apu biu una puru, una feti cun sa crocoriga a s'acabu, parit una specie de tromba, eccu, eus a nai.

Deu sciu ca custu jump field dd'at inventau unu grandu, no teneus po nai no, teneus una cosa de importu meda, una persona de importu meda ch'est unu grandu artista, est Lele Pittoni, insomma ddu teneus sceti nosu in totu sa Sardigna.

Depeus saludai a Lele Pittoni, a Giuseppe Utzeri, però Giuseppe Utzeri sonat sa trumba, no is launeddas. Eh vabbè, bella su propriu. Antonella sonat su tumbu, sceti. Mo ti fatzu custa domandedda de cuddas, est nascia prima sa bena o is benas o is launeddas e chini ddu sciri? Ddu Ah boh? depeus pragontai a su Bronzittu, issu ddu sciriat de Ddu telefonas seguru. tui? Candu andaus a su museu est praticamenti impossibili a a ddu sciri. Ma mancai est sa cosa prus facili est nascia prima o no est nau? No est nau, anzi deu dda biu diversamenti. Puru. Chi castiaus su bronzettu tenit tres cannas. Is cannas funt tres. Funt tres. Dd'apu pentzau fintzas, mancai calincunu, biendi launeddas, no praticu meda, poi fiant dificilis de sonai, a parti de fai, ma de sonai dificilissima, mancai calincunu at fatu unu strumenteddu prus facili. Ah! Deu dd'apu podiu pentzare aici puru, eh! Eh, totu podit essi. Però totu podit essi, poita ndi podeus chistionai cantu boleus, tanti nemus si narat de no. Cantu boleus no, ses minutus teneus. Ah, ses minutus, e tandu fatzu a diaici. Emu a bolli chistionai in custus ses minutus, a parti ca depu mandai su s'eventu puru candu est prontu mi ddu mandais de sa regia de ballu pagu pagu. Ah? Là, custu est s'eventu. Lassami presentai custu Vai, vai. eventu. Custu est unu coru, sa cadra 'e Ucca, ddu est s'amigu nostu puru Gigliu, ddu bisi custu a camisa a colore limoni, est issu, Eia. a braba manna. Duncas, faint unu cuncertu s'undixi a is seti de a merì in Zuradili in su Zural Park Festival, chi si interessant Cantus mediterràneus de amori de dònnia dì, castiais in su situ totu su programma chi est longu, no si ddu potzu ligi totu, de chi no si nd'andaus pustis crasi, però a is seti, s'undixi, sa cadra 'e ucca. Ti praxit custu nomini? Bellissimu. Bellu, mi praxit a mei puru. Bravus. Baxei ddoi. No, fueddendi Su ballu. de ballu ti depu nai siguramenti ca ci funt assòtzius chi collaborant cun nosu, Oh. cumenti ddu ollu fai custu nomini, poita nci tengu Fedora Putzu Putzu, e fent unu bellu traballu apitzus de su ballu cun is sonadores a launeddas, de su ballu campidanesu a launeddas, oviamenti, e collaborant cun nosus e funt fenti diaderus unu bellu traballu. Luca, no ca est su prus dificili, Miriam Costeri puru, issa chi est gavoesa, no? Seu circhendi de ddu imparai su campidanesu, ma est traballosa. Nosus depeus arringratziai e ddu nomenai su vicepresidenti de s'assòtziu Tonino Leoni. Gei ddu creu. Ddu saludaus a maistu Toninu. Ca poita issu at fatu unu stùdiu de importu in is annus, nci funt is registratzionis. Tonino est unu missionariu. Nc'est cosas. Su chi at fatu. Poi est una memoria stòrica, ddi podis preguntai. Scì totu, una miniera de sciedas e informus. Quindi cussas personas m'intendu de ddas arringratziai. Si aias unu ca deitat femus chistionendi imoi. Sa càssera, sa cultura nostra est bivendi gràtzias a custus erois, a tipu Toninu Leoni, Màriu Puddu po sa lìngua, chi funt sempri istudiendi, faendi, afainendi. Depeus torrai gràtzias a oe, a Antonellu e a Francu Macis, chi s'ant donau finas spuntus po depi chistionai. Nci amus giai pentzau, eh, certus argumentus. Poi Toninu at publicau, at fatu librus, est unu putzu de connoscèntzia, dònnia cosa Candu tenes una Chi ddu narat atzuda. Toninu est giustu. Ehi, est beru, so. Calincuna cosa, ma custu cummentari s'aspetta ca pres- Segundu pregontaus mei, a Toninu. calincunu professori, calincunu etnomusicòlogu at pregontadu Pregonta a a primmai Toninu, cussu, pregonta a eia. Toninu, cioè, chi ddu narat Toninu est giustu, poita dònnia cosa. Poi si seus scarèscius de fueddai de Ndi issu, naus. de Bentzon. Ca dd'ant arremonau. Bravu. Bentzon senza su stùdiu chi at fatu Bentzon, unu etnomusicòlogu e antropòlogu danesi chi fiat benniu in su millenoixentucincuantunu o cincuantadus, non mi dd'arregordu, issu est arrennesciu, bravu, est arrennesciu a arregolli tantu de cussu materiali chi po nosu est stetiu fundamentali, fintzas po imparai sonadas. Certu, ma cumenti narat sempri Dante Olianas chi dd'at publicau cun s'assòtziu cosa sua S'iscàndula, chi fessit de si sperdi is launeddas, unu crasi, de cussu libru fait a ndi torrai a strantaxai totu. Est berus. Totu. Nci 'olit tempus però est berus. Nci 'olit tempus però custu picioccu ca fiat maladiu puru fiat ddu scis, est mortu, est mortu prima de fai corant'annus, cioè prima de lompi is coranta si ndi fiat giai andau, mischineddu. At acutu a fai custu traballu e s'at fatu un'arregalu Deus si ddu paghit, Deus si ddu, arregollendi sonadas, intervistas e càntidus e cosas. Unu traballu tropu bellu. Bellissimu. Tropu bellu, tropu bellu. E Dante puru poi dd'at publicau in italianu poita fiat bessiu in inglesu, fiat unu traballu internatzionali. Saludi a totus, Mario Flore. Saludi Mario, sempri fideli. E tropu bellu, poi as a sighiri a ndi fai atrus puru de de librus Iscandula, sempri a giru de su mundu 'e launeddas. Ma torrendi a su contu de su ballu, baddas tui, baddadori ses? O criticas sceti? Mi praxit a criticai. Ses criticoni? Mi pongu a baddai ma. Deu puru seu diaici. Ma no fisicamenti non nci dda fatzu, mamma mia sa schina. Mi incresci, mi incresci. Passu passu. Passu passu? No, passu basi, ah, no est chi depat basi. Est a frorigiai ah, meda meda. chi si, chi si passit certus sonadoris, za, za, za, cumenti cussus chi funt nascendi immoi. Eh, vabbè, cussus frorigiant, si bolant baddendi. Cun Gianluca Piras, eh, Micheli Gianluca, Deiana, Micheli Deiana, Graziano Montisci, Stefano Cara. Celio, no mi beniat su nomu. Celio a fisarmonica però. Eh ma po baddai puru Celio est bravu. No, est bravissimu baddende. Ma puru Gianluca e gei non funt putzi putzi no. No no no no gei mi praxint meda. Moi ant torrau a fai cioè eis torrau a fai ballus a premiu puru. Ballus a premiu bravu. Una cosa curiosa. Est sa prima editzioni chi feus de ballus a premiu. Eh. Timemus unu pagheddu poita eo nau, at a benni genti, no, no sa critica, però timeus sempri, ma at a benni genti, fiat prenu, fiat prenu, interessanti meda. Est torrau custa cosa de su ballu sardu, eh. At fatu una bella torrada. Funt, e ddu funt fendi, imoi nd'apu ligiu nci nd'est un'atru puru in Samassi Si, custas dis. Ballu a premiu. Sempri ballu a premiu a launeddas. E nc'est Leonardo Palmas cumenti sonadori, ddu ollu arremonai, est unu scienti, at incumentzau cun Gigi, est giovunu, at incumentzau cun Gigi Arisci, e poi Gigi, dopu chi dd'at imparau cussu chi ddi boliat imparai, dd'at nau, Immoi depis andai anche un'atru. Est andau anche Michele Deiana, gràtzias a Deus Michele. Calincuna pichiadedda. Dda scit fai e Leonardo sonat beni meda. Cumenti ddu bis su crasi de custas launeddas? Seu fiduciosu. Ah no? Seu fiduciosu, eia, poita calincunu giòvunu s'acostat sempri. Abellu abellu, abellu abellu. Abellu abellu nc'est andau. Mi preocupat de prus sa lìngua sarda, Ivo, ti nau sa beridadi. Cussa Mi preocupat, infati. No est binta ancora sa batalla 'e sa lingua, eh? No. Su tretu de fai e su traballu est meda ancora. Immoi seus a inertzia, segundu mei. Tocat a s'arremangai, atru che contus est. A inertzia, infati tocat a ringratziai, ti ddu nau, publicu in diretta personas cumenti a tui. Tocat, tocat, fai cumplimentus a Scoppiu. Personas cumenti a tui. Fai cumplimentus. Daniele Vitellaro, Federica Picciau. Seis personas chi nci tenint e Sibiria. Nci seus provendi. Cali funt is apuntamentus de custa. Tenis unu minutu. Custas cidas, mesis. No, depeus presentai cuntzertus, imoi bius candu, dopu s'istadi seguramenti. Mi fait prexeri. Riccardo Cuccu, gràtzias, sighi diaici ca ses andendi beni. Gràtzias a bosatrus puru. Totu is atrus, is ispetadoris, a si torrai a biri sa cida chi intrat, a si biri.